Uh, madzulo abwino achewa tonse magrupu onse achichewa oposa 52 uh, ah, ndakakamizika kuti ndilankhule ndi usiku chifukwa cha nkhani imene ili uh, usiku uno uh, zomwe zandifika uh, komanso kumadzuloku zomwe zandifika so ndakakamizika kuti ndilankhule maka zinthu zokhudza nkhani yomwe yafika nkhani imene yabwera ndi Isaiah Sungani Moyo imene akunena kuti Dr. Kaomba tasiyana uh, akupita kwa Gawa Undi ndi zabodza. Ah, ndingofuna ndilongosole kuti pamene ndinapita ku Kasungu pali zinthu zina zimene ine ndi Dr. Kaomba timene tikukambitsana ah, monga family chifukwa tachoka patali ah, komanso ndi mfumu imodzi imene inaima poyera kuti tilongosole uchewa ku Malawi kuno Ndipo palibe udani wina uliwonse umene ulipo pakati pa ine ndi a Dr. Senior Chief Kaomba. Ah, ndikudziwa izi kuti ah, akutumidwa ndi anthu ena a Isaiah Sunganimoyo kuti ayipitse mbiri ya ine komanso ayipitse mbiri ya a Dr. Kaomba. Ndimafuna ndinene kuti ah, nkhani zokhudzana ndi ku Zambia kwa Gawa Undi. Ine si mdani wa Gawa Undi olo pang'ono, koma kuti mwina mafumu amene uh, akutumidwakowo ndiye akudziwa kuti mdyero wawo watha kuno ku Malawi ponse pamene uh, amatenga ndalama za anthu osauka m'midzimu ndi kumapita nazo kuja ku Mkaika uh, zatha ndi chifukwa chake akuyesetsa kuti mwina ayipitse mbiri ya ine komanso mbiri ya Dr. Kaomba ndimangofuna ndinene kuti nkhaniyi uh, pakali panopa tayipititsa ku Area 30 chifukwa constitution ya dziko lino uh, malamulo athu sakuvomereza Zakuti titha kumangotukwana aliyense chifukwa chofuna kukwaniritsa zokhumba zathu ayi. Kotero kuti nkhaniyi tayipititsa kumeneko ayionanso mwaukadaulo ngati polisi. Komanso Dr Kaomba ayankhaponso nkhani imeneyi usiku omwe uno chifukwa ndi chipongwe chachikulu chimene chachitikacho zimene munthu wina aliyense sanayembekezere kuti kungatuluke mawu ngati amenewo. Uh, chenjezo ndilakuti inetu sindili pano kulimbira ufumu wina uliwonse uh, okhudzana ndi nkhani ya ulamuliro kwa achewa ufumu umenewu ndi wakufamily kwathu ndipo palibe munthu m'Malawi muno mchewa amene angandigwedeze kunena kuti ndingatekeseke naye kuti mwina mwake ndichita mantha ndi chinthu chimene iye akuganiza. Ndi chibwana kwambiri uh, komanso ndikupanda ulemu. Uh, ine ndi munthu wakuti ndimacheza ndi aliyense kutengera ndi mmene munthuyo uh, alili komano uh, ndimafuna ndichenjeze kuti Anthu asatengerepo mpata pamene ndimacheza kwambiri ndi anthu chifukwa njoka ukaiponda kumchira imaluma. Ndiye kuchita zinthu mwadaladala kuti mwina mwake ndiwamve a Sosola kuti akamba chani, ayi. Ine ndikutsimikizireni kuti amene azichita dala ndizimulondola. Komanso ndinene pano kunena kuti uh, ndinanena masiku angapo apitawa kuti ndapulumuka mu imfa zambiri uh, sizingathe kundipanga attack nkhani ya kwa Sosola a uncle anga akumana ndi zambiri ali moyo a Sosola a Chatuluka analamulira ufumu umenewu zaka 40 akumana ndi zinthu zambiri palibe chilichonse chimene chingagwedeze moyo wanga Ayi. Ndiye munthu kumakhala pansi kuti mwina mwake tipanga attack a Sosola, mukutaya nthawi chabe. Mupeze munthu wina opanga naye zimenezo osati ineyo Sosola ayi. Komanso nditsimikizire pano kuti uh nkhondo imene mwaiyambayi simungamalize. komanso muyembekezere kuti palibe function iliyonse imene izichitika uh, inu a chefo chifukwa ndikudziwa kuti ndi amene mukutumidwa mwinamwake mumatuma anthu osiyanasiyana kuti mupange zakuti mupange zakuti function iliyonse sichitika komanso ku Mkaika simupita komanso ndalama za anthu osauka m'midzimu simutenganso Palibe chifukwaso choti fumu iliyose ingasonkhetsetso ndalama. Fumu imene ingoyerekeza kusonkhetsa ndalama ndi ndi ndiyipititsa ku court ikayankha mlandu pa court. Nkhani zopita ku Zambia ipita pa court ndi ineyo. Chifukwa mwazuza mtundu wa achewa kwa nthawi yaitali. Mwasowetsa mtendere anthu mmidzimu ndi kumasonkhetsa zinthu uh zimene samayenera kuzisonkha ndi komwe. Uh dziko lino lili ndi malamulo ake ndiye uh aloleni anthu asankhe mtsogoleri amene iwo akumfuna ku mtundu wa chichewa osati kuwapanikiza ndi mawu amenewa mukhale ndi madzulo abwino ambuye akudalitseni zikomo kwambiri yathu yayikulu kalonga sosola namba 9 apititsa kale nkhani imeneyi ku area 30 ku polisi ni cholinga choti Atifufuzire kumeneko kuti uthenga umenewu, bodza limeneli magwero ake ndi woti and cholinga chake ndi chiyani.
Akutitu inuyo mwagalukira Kalonga Sosola number 9. Zimenezi ndi zoona? Nanga zabwera bwanji? Nanga munthuyo wazitenga kuti? ine choyamba ndiyamike kwambiri kuti Kalonga Sosola namba 9 pamodzi ndi mfumukazi anali pano kudzatiyendera banja la Kaomba ndi nduna zimene zimagwira ntchito ndi afumu a Kaomba. Ndipo tinakambirana nkhani zolimbikitsa ubale komanso ntchito ndi kuunikirana m'malo amene ifeyo ndi ntchito yomwe tingachite kupititsa patsogolo uchewa wathu kotero kuti tinayamika kwambiri ndipo ndife okondwa kwambiri chifukwa cholimbikitsa ubale wathu and ngati kuli banja mfumu imene ili ndi chikondi ndi wokondwera ndi utsogoleri wa Kalonga Sosola number 9 ndife amene kuno ndifuna nditsimikizire Kalonga ndi banja lawo ku Salima kuti ifeyo ngati banja la Kaomba komanso mafumu akuno ku Kasungu Tipereka support yaikulu kwambiri ku ufumu wa Kalonga. Ndiyamike Chauta Namalenga chifukwa cha ntchito imene wayamba kale kugwira. Kalonga wathu pali pano ambiri mafumu a Chichewa kuno ku Kasungu banyamuka kale, baonana naye, akuyenda naye. chinthu chokondweretsa kwambiri, ndipo ndi khumbo langa kuti mfumu iliyonse ya Chichewa m'Malawi muno ikhale ndi mtima wogonja komanso kutumikira, kukhala naye, kuthandizana naye Kalonga kuti Uchewa upite patsogolo. Koma bodza lonena kuti a Kaomba wachoka pambuyo pa Kalonga, Ni mwikho umenewo. Ni chipongwe. Ku Zambia, Gawa Undi ndi mfumu yathu, ndi m'bale wathu. Koma ikamafika ku nkhani ya mwambo, ya chitukuko, ya zochitachita, kunali kofunikira, ndi kofunikira, kudzakhala kofunikira. kuti ife achewa mafumu kunoko ku malawi tizikhala ndi mwambo wathu tiyamba chaka chino.
Kwa anthu amene akuchita zimenezi kaya amene wachita zimenezi ndipo tiziti ndi bodza popeza mwakana mumtani munthu ameneyi? Monga ndaneneramu ndiyamike kwambiri kalonga mfumu yathu kuti achita kale report ku area 30 ku police ameneyu aunikiridwe aunikidwe bwino adziwike komanso aulule amene wampatsa ganyu amene amene wamtumayo sitifuna munthu wosokoneza uchewa wathu ayi ndiye lamulo ligwire ntchito and uh, ndipemphe again mafumu athu Ife mafumu a Chichewa mpachibale kwambiripo. Tisakhale ndi mtima odererana, mtima wodanitsa, mtima wamadyera ayi. Tiyeni tikhale ndi chikondi pa wina ndi mnzache, titumikirane bwino, tipatsane ulemu bwino, tipereke ulemu kwa mbale wathu Kalonga Sosola number 9, tipereke ulemu kwa karonga gawa undi ku zambia kwa paramount chief lundu ku lower shireko ndipo ubale wathu koma wamkulu pachewa mfumu yayikulu pachewa amene anatitsogolera ochokera ku congo ubwera kunoku ndi karonga andi karonga wotsiriza karonga namba 8 Uyu alipoyu ndi banja lochokera ku bere limenelo. Ena a ife, ngati abale ace, ngati aphwake, ngati adzukulu ake, tinachokako kale ku Mankhamba kudzabwera kuno, tinachokako kale ku Salima kudzabwera kunoko. Koma chitamkomera Chauta Namalenga kuti pa nthawi ino, pa 22 November chaka chathachi, wa ku bere limenelo mwini wace wakarongawo amene anakhalakowo abwera poyera tiyeni timchite sapoti mwachikondi udzikonda iyayi anatigawira dera mmene tikhalamo ifeyo tiyeni tiyendetse ntchito yaufumu koma tiziyang'ana kumankhamba kumene mkulu wathu alili kumene kholo la mtundu wathu lilili, tipereke ulemu monga amene ena mafumu a mitundu inayi amachita ulemu kwa atsogoleri wawo pa mtundu.
Nkutheka mafumu ena kapena anthu ena amene makamaka Achewa anaganiza zoti aah, mmene a Kaomba apitira uku ifenso tsopano tibwerera mmbuyo sititsatiranso Kalonga Sosola Number 9. Mwalangiza zotani? Ine ndauze mafumu amenewo ngati mnali ni chilakolako chomatenga ndalama ku wanthu, chimanga ku wanthu, ng'ombe ku wanthu, kaya mbuzi ku wanthu, kuti muwoloke apo kupita ku Zambia please lekani. Wamkulu wanu aliko kuno mpatseni ulemu kuno.
Nanga achewawa ena atamva kuti inu monga bodza limeneli kuti inu mwapita kwa gawa undi mwabweza motani? E, tikayang'ana kumene tachokako history yathuyi ndi maulendo opita kumenekuku ndi ambiri timasonkhadi katundu kupita kumeneko koma kuti mupite kwa karonga gawa undi kukafunsa kudzaku naye akudandaula kwambiri katundu amene timasonkha kuno safika kudzaiya ngati alipo amene amafika ndi wochepa kwambiri ndalama zimapita kumeneko nzochepa kwambiri tikuchita chinyengo kwa anthu athu tikuchita chinyengo kwa Kalonga Gawa Undi mabodza amenewa akhoza kubwezeretsa bwanji chitukuko mmene anthu akuchitira zimenezi, mukuganiza chitukuko chikhoza kubwerera m'mbuyo motani? Chitukuko chikubwerera m'mbuyo chifukwa choti anthu amene amayenda opita ku Katete ndi ochepa, ndi atsogoleri okha. achinyamata, azimayi ndi ena anthu ambiri mwayi woti nkukatengako gawo alibe, mwayi woti nkuphunzira kupititsa patsogolo chikhalidwe chathu alibe and umu ndineneramu ambiri a iwo akungoberedwa katundu monga mmene zikhaliramu. Tiyeni tikhale ndi chisoni ndi anthu athu amene tikutsogolerawo. talimbikitswa kupanga chitukuko konkuno pamodzi komanso mogwirizana ndi mitundu ina imene tili nayo kuno. Timakhumbira anzathu mmene achitira Achingoni, Achiyawo, Achilomwe, Achitumbuka amapanga kuno.